tikulandireni ku programu yathu yapadera ya real estate talk mu programu ya lero tikukamba za national construction day tsiku limene tikuona za ntchito zomangamanga kapena tsiku limene dziko la malawi likhale likukumbukira za tsiku loona zomangamanga ndipo lero muli ndi ine christina chiota sindili ndekha yayi uh, mulendo wathu Mu program ya lero ndi Engineer Gerald Khonje. Amenewa ndi CEO kapena Chief Executive Officer a bungwe limeneli la National Construction Industry Council of Malawi. Uh, mkulu wa bungwe limeneli la NCIC. Tikulandireni ku program yathu Engineer Khonje. Zikomo kwambiri Christine. Ndimmene ndafotokozera kuti uh, lero tikhale tikukamba za National Construction Day Tifuna timve kwa Engineer Khonje kuti tsiku limeneli kwenikweni likutanthauzanji, anthu ayembekezere zotani, ndilofunika bwanji ku dziko lino la Malawi? Zikomo kwambiri. National Construction Day ndi tsiku limene talikhoza kuti uh, Amalawi tikumbukire kapena kusangalala za ntchito zomangamanga mu dziko lathu muno. Um, ngati aliyense akuziwa kuti nkhani yomangamanga ndi nkhani yofunikira kwambiri chifukwa kutukuka kwa dziko kuti kuziwike kapena kuti anthu aziwe kuti dziko ili ndilotukuka timaziwira ntchito zomangamanga komanso munthu kukhaya, kukhala moyo wabwino umadalira pa ntchito zomangamanga. Ndiyeno tikufuna tsiku limeneli kuti tione kuti kodi zinthu zimene tapanga zomangamanga ndi chani mu dziko mwathu muno, komanso tione, tione kuti kodi tingapange bwanji kuti zimene tikumanga zikhale zokhala nthawi yayitali, zooneka bwino komanso zolimba, zokhala kuti ngakhale azizukulu athu. azatha kuzigwiritsa ntchito komanso kusangalala kuti ii azigogo athu anapanga zinthu zabwino so muchizungu ndizonena kuti the national construction day is a day that we have established basically to celebrate construction as well as the contribution of construction to infrastructure development as well as

for special recognition. So everyone is welcome to this particular day.
ndiye timafotokoza kuti national construction day ndi koyamba kuchitika mdziko lino uh, koma chaka chatha kunali international construction conference msonkhano ndithu umene unayitana magulu osiyanasiyana mwina ena nkufunsa kuti national construction day ndi international construction conference zikusiyana pati ubwino wake mwinanso

infrastructure.
Ndiye pa nkhani za quality ngati NCIC udindo wanu ndi wotani? Munakhazikitsa ndondomeko zotani kuonetsetsa kuti ntchito zomangamanga m'dziko lino la Malawi zilidi zikufikira mulingo umenewo? Ifeyo ngati NCIC tili ndi udindo kuonetsetsa kuti zinthu zimene zomangamanga zili za quality yabwino, zikuoneka bwino, komanso ndi zomangidwa mwaluso komanso ndi zolimba. Ifeyo tinakhazikitsa ndondomeko imene timaitcha kuti Infrastructure Delivery Management Standards pa Chizungu. Infrastructure Delivery Management Standards. In Chichewa perhaps we can say ndondomeko imene anthu osiyanasiyana aliyense amene akupanga ntchito zomangamanga akuyena kusatira powonesesa kuti asatire zimenezozo kuti ntchito zomangamanga zikhale za dongosolo komaso zowoneka bwino, infrastructure delivery management standards. Izizi zili ndi magawo osiyana siyana kunena kuti ukafuna ntchito yomangamanga ukafuna kumanga china chake pakhale plan plan ikhale yabwino chifukwa ngati plan ndiyoyipa sungayembekezere chinthu chabwino komanso uonesese kuti kupanga budget ya chimene ukufunacho mwayipanga budget yolongosoka mukapanga budget ija mukamafuna kupeza munthu woti azakugwirireni ntchitoyo procurement pachizungu mukuyena kusatira ndondomeko ina yake yonena kuti wozagwira ntchitoyo akhale ndi luso lokwanira komanso experience yokwanira yogwira ntchito iti imeneyo zimenezo zikuchitika kapena zili pa paper chabe zimenezozo zinayamba kuchitika zili pa pepala komanso zinayamba kuchitika
zikuchitika ngati ncic mukumatsa- ah, mukumatsatira ndithu ndondomeko Eh, zimenezozo tikuzisatira ndondomeko zimenezozo tikuzisatira komanso tikuonesesa kuti mabungwe ena alionse amene akugwira ntchito zomangamanga akuyena kusatira ndondomeko ziti ndondomeko zimenezozo komanso mu ndondomekomo Muli zinthu zina zimene tikufuna kuti zikhale malamulo chifukwa pakali pano zina zimenezozo si malamulo, ndi guidance chabe. Ndiye zina za zimenezozo tikufuna zikhale m'malamulo kuti munthu akapanda kusatira zimenezozo pazikhala mulandu kuti munthu uyu ali ndi mulandu. Komanso tilinso ndi ma uh, ndondomeko ina timaitcha ma codes of ethics ma codes of ethics for contractors codes of ethics for consultants codes of ethics for everyone involved in construction procurement and uh, infrastructure delivery ma codes of ethics awawa ndi okhazikika tinawapanga zaka zam'mbuyo panopo timawagwirisa ntchito munthu amene awaphwanya ma codes of ethics amenewawa akakhala kuti munthuyo ndi registered member wathu timamupanga discipline kutero ko posachedwapa muona mu newspaper tapanga discipline wina wake ituluka mu newspaper kuti akuti akuti tawalanda license chifukwa choti anaphwanya malamulo hmm. kumbuyo uko mwina munazionaponso mu newspaper kuti ah consultant wakuti wakuti contractor wakuti wakuti tamulanda license timagwiritsa ntchito chani ndondomeko za ma codes of ethics zimenezozo kuonesesa kuti ntchito zomangamanga zikuyenda mndondomeko mwake ndiye ku ntchito zomangamanga kuli bvuto lalikulu malipiro Mm. kuwalipira ma contractors ayi ndithu sanalipiridwe bwino kapena malipiro achedwa Ngati NCIC, nkhani zimenezi mukuziyendetsa motani ndiponso malamulo okhudza kulipira contractor ndi otani? Okay, nkhani ya malipidwe ndi imakhala mu contract. M'chizungu nkhani ya malipidwe it's a contractual issue.

There are what are called conditions of contract. Ma conditions ake a contract ndi akuti akuti. Mukagwira ntchito iyi muzilipidwa pakadusa masiku akuti. Ngati masikuwo aduse musanalipidwe ndiye kuti mukuyenera kutchaja interest zonsezo zimakhala stipulated muchani mu contract mu contractual mm-hmm. contractual agreement yo siikhala ku document ya NCIC mm-hmm. ndi document ya client ndi contractor mm. two people are agree client ndi contractor tipanga izi muzilipidwa motero ngati simunalipidwe pa nthawi yake mukuyena kutchaja interest. chimozimozi mmene munthu akatenga ndalama ku bank bank imatchaja interest so in other words contractual agreements amakhala ndi ma contractual remedies within the contract. Vuto limakhala lonena kuti ma obligations am contract muja mwina one of the parties does not comply with obligations am contract. Ndiye akakhala kuti sanapange comply ndi ma obligations am contract muja Mu contract muja mumakhala kale muli remedy. Mu contract momuja mumakhala remedy. Remedy yake ndi yakuti yakuti yakuti. Ndiye kuti uh, ah, maremedy ake pamakhala yonena kuti ngati sunalipidwe nthawi yake upanga charge interest olo upanga terminate contract ija kuti ah, awa Andilemba ntchito kuti ndimange ichichi. Ndaona koyamba ndapereka invoice sanatani, sanandilipire. Ndipitirize kugwira ntchito? mm ndidomoke ndidukapo apapa. Zonsezo zimakhala kuti zili kale mu chani? Mu contract muja. Ifeyo ngati NCIC. Tikudziwa kuti pamatha kukhala ma challenges ngati amenewawo.
Zikumachitika ndithu.
Zikumachitika. Mm, ma challenges wa Eh, ngambiri. alipo, alipo tikudziwa alipo. Eh? Ma challenges alipo. Ndiyeno nkhani imene ngati ma documents amene ndimanena aja a infrastructure delivery management standards mmene muja tinapangamo kale chani specify kunena kuti mukamapanga plan project and then mukuona ma resources amene muli nawo. Ngati ma resources ngosakwanira, kuli bwino project musatani, musaiyambe. Chifukwa muiyamba, ithera panjira, muononga ndalama. Chifukwa pali level ina yake, mukafika level ina yake. ngati simunapitilire kuimalizisa kuti mudzayambirenso mumachita kuyambiranso ndiye kuti mulipira kawiri so nkhani yoyamba ndi imeneyo komanso ifeyo takhala tikuwauza ma stakeholders osiyanasiyana by ma stakeholders and government departments individual clients and like the implications of non payment or delayed payments kuti mukachedwa kulipira chimene chimachitika ntchito imatha kuima komanso quality ya ntchitoyo itha kuonongeka chifukwa wina atha kungofuna kuti ah, ndingomalizapo ndichokepo ndiye mmalo mwa tara kuti akhale uh, thickness iyi mm. aika wachoncho angomatapo angomatapo mm. achokepo ndiye zimakhala ndi chani ndi implication komanso zimatha kupanga strain ma players in the industry ndiye kuti mmalo moti azitukuka amabwerera m'mbuyo. Ndiye kupatula mwina kuwaunikira kuti mukapanga chakuti uh, mwina chotsatira chake ndi chakuti NCIC ilibe ndondomeko mwina yolowelerapo zikakhala kuti zatero. Um, as, a, as I said eh, mmene nanenera muja kuti contractual agreements mm. are governed by the contract. Uh -huh. So NCIC is not party mm. to the contract. inuyo mukagwirizana ndi awo basi zathera mwagwirizana awiri amene kulowerera from outside what would happen is that even mukapanga refer nkhaniyo kwa ifeyo choyamba chimene tipange is kodi contract ikuti chani ngati inu mukudandaula kuti simukulipidwa kodi contract za non payment ikuti chani muona kuti contract yalembamo kuti ngati mwachedwa mu charge chani interest funso ndionena kuti mwa charge interest mwina simuna charge ndiye kuti yakubwereraniso ndani inuyo komanso pali zinthu zina zimene Um, uh, mwina ndingoyesera ngati kusintha kwa mitengo chifukwa misengo- mitengo imatha kusintha Ndi mmenenso kwambiri. chuma chikuyendera. ndi mmene chuma Mhm. chikuyendera Mm. ndiye kuti mwapereka mtengo lerolo mawa mupeza kuti material aja atani asintha Mm, Mtengo wakwera. mtengo wakwera Mm. koma inuyo mwagwirizana kuti iyayi tebulu iyi mutenga pa 2000 ndikakupangirani mup- mulipira 2000 mupita ku shop mupeza kuti matabwa awo okhawo mm. ali pa 10000 mpanga chani mwagwirizana ife tilowererapo bwa ndizovuta koma tayikaso ndondomeko munjira ngati iyi tapanga ma construction cost indices construction cost indices ndi uh, information imene ikuonesa kuti mitengo ikuyenda bwanji data about how prices are changing ndiye kuti timatha kunena kuti okay ma indices a kota iyi ali choncho ngati panopo tinapanga kale publish a kota yatha ndiye kuti munthu akakhala kuti anapereka mtengo wina wake two months ago panopo mitengo ija yasintha. M'malo monena kuti munthu uja ayambe kunenerera, atha kungoona ma construction cost indices aja n'kunena kuti, Oo, ma factors awa asintha choncho, ndiye tikasintha izizi choncho, ndiye kuti mtengowu ukuyena kukhala choncho. Ndiye zimenezozo zitithandiza kupanga handle. zinthu ngati pakakhala ma claims yokhuzana ndi kusintha kwa mitengo. Ndiye ifeyo ngati bungwe loyang'anira zomangamanga tikuyena kuyika ndondomeko izi zowoneka bwino kuti mapeto ake anthu aja akhale ndi chisogozo akamapanga ntchito. zomangamanga. Komanso ndinanena muja kuti ndondomeko ija ya Infrastructure Delivery Management Standards ija pali magawo ena tikufuna kuti asanduke malamulo chifukwa zinthu zonena kuti munthu usatenge chinthu pamene ukuziwa kuti ulibe ndalama zolipira chinthucho. Ndiye ngati wina watenga chinthucho akuziwa kuti ndalama alibe uzikhala mlandu nde pali ndondomeko zina pamenepopo tikufuna kuti zisanduke chani malamulo kuti anthu akakanika kupanga zimenezozo chifukwa malamulo amakhala amphamvu kuposa contract ija timanena ija because contract ija is about two people koma tikakhala ndi lamulo loti titha kulowererapo ndiye kuti lamulo lija litithandiza kulowererapo. Komanso pogwira ntchito zomangamanga pakhale kukhozekera kokwanira, zinthu zonse zokwanira zonena kuti ntchito ija ikayamba isapezeke kuti yaima chifukwa choti mwina ma resources palibe. Tikaona kuti ma resources ngoperewera, m'malo moti tipange msewu ngati umene tikukhoza ifeyo ukhale wa 10 meters ndalama zikukwanira 5 yokha tiyeni tipange 5 nkumaliza osati ayi kwinako za quality yochepa tipange za quality zoti sitibwereraponso koma zochepa timalizise chabwino ndimene tikuchezera ndi ceo chief executive officer kapena mkulu wa bungwe limeneli la national construction industry council of malawi NCIC amenewa ndi Engineer Gerald Khonje musatalikire tidi ndi zambiri tikulandirensoni ku program imene program ya lero tikukamba za National Construction Day ndipo tikucheza ndi engineer Gerald Khonje amenewa ndi mkulu wa bungwe limeneli la National Construction Industry Council of Malawi NICC makamaka ncic yeah.
yes kufuna kusokoneza bungwe lanu ndiye mwina popitirira timafotokoza kuti kunali chaka chatha 7th international construction uh, conference uh, chaka chino kuli national construction day misonkhano ngati imeneyi kumakambidwa zambiri zoti ukamamva umaona kuti eh koma dziko la malawi mm. tipindula mm. koma dziko la malawi titukuka ku construction industry ko ayi ndithu tifika pena pake koma nthawi zambiri implementation mm. kapena zinthuzo kuziyika kuti zigwire ntchito imakhala vuto kwambiri mm. ngati ncic muchitapo chani kumbali imene uh, ah, ifeyo ngati ncic ndikukhulupirira mutati muone mwina zaka ziwiri zitatu zapitazi zinthu zimene zikumangidwa mmalawi muno mutha kuonapo kusiyana ndi mmene zakhala zikukhalira? Kusiyana kumeneku titha kunena kuti kukuchokera ku zokambiranazo? Kukuchokera ku zokambiranazo mm. ndi maprogramu osiyanasiyana amene atani ayikidwa mutati muone ifeyo uh, um, uh, strategic plan yathu tinaipanga mu 2022 and strategic plan yathuyo focus yathu vision yathu ndi a transformed and quality driven construction industry a transformed ndiye kuti uh, industry ija ikusintha eh? because takhala tikupanga complain kuti iyi zimene zikumangidwa ku Malawi kuno nthawi zina anthu ama- amangonena iyi chilichonse chimene sichikugwi- chikuoneka bwino chakosako amangoti iyi mainjiniya aku malawi Ku Malawi. Mm. eh, kaya anamanga ndi injiniya kaya ayi zikangooneka iyi injiniya waku malawi kuno so tikunena kuti industry yathu ikhale transformed ionese kuti ikugwira zinthu zooneka komanso ikhale quality driven tipange focus on quality ndiye muona ma projects ambiri amene achitika mu nthawi uh, inoyo pakuoneka ka focus ndithu ka quality sitinafikepo iya koma ka direction ko- koona za quality kakuoneka ndithu mwina komanso kuti muonenso azathu a media eh, akamalemba nkhani zawo kukakhala kuti kolite sikuoneka bwino amazilembanso ndithu muone bridge yakuti yagwa Building yakuti yang'ambika. 30 million, 50 Eh, eh, million. eh, Mm. imene ijayi ikuonesa kuti anthu ayamba kuzindikira kuti quality ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa kulemba kumene ana- amalemba azathu kuja kumationesanso kuti mm, tikhale tcheru tikamapanga zinthu atilemba ehe atilemba kuti aa project ija pa- padusa 1 billion koma skulu yang'ambika kale tikhale tcheru ineyo ndimaganiza kuti mwina ma projects ena aja mukamawapanga muzilembapo dzina lanu kuti mwapanga ndinuyo ndiye mulembepo "Aha, apapa designed by kapena constructed by co-" kuti chikang'ambika anthu aziwa "Ah, mwaona a Khonje aja cholinga cha misonkhano imeneyi timafuna kuti Anthu tibweretse chidziwitso, awareness pakati pa anthu kunena kuti nkhani iyiyi ya zomangamanga tionetsetse tikupanga zinthu zooneka bwino komanso zolimba zonena kuti zisakhale kuti pakadutsa 10 years basi tizizapanganso zinthu zomwezo chifukwa tikapanga choncho ndiye kuti ma resources kuti titukuke tipange expand akutikanika mmalo moti tipange expand tizibwerezanso za- zakale zomwezo ndiye kuli bwino tipange zabwino zolimba tizipita msogolo so ma conference amenewawo akutithandiza komanso ifeyo ngati ncic tili pakalikiliki. Masiku ano timatha kufikira madera ena aliwonse. Ndikukhulupirira mumamva kuti iyi ayi project yakuti yakuti ayiyimisa project yakuti yakuti ayiyimisa kaye iyi kwakuti kwakuti ayimisa project zimakhala zonena kuti tikuona kuti ah pamenepapa pali mavuto zinthu sizikuchitika bwino, kolite siyikuoneka bwino, kapena anthu amene akugwira ntchitoyo siwololedwa kugwira ntchito imeneyo. Nde ma conference akumachitika ayi ikubwera pa 20 May National um, Construction Day mm. koma kuli dandaulo mm. kapena observation imene timaona mm. ngatinso ife a real estate talk yes. timaona kuti women representation women mm. participation is very low Eh. kwenikweni vuto lili pati anthu ayembekezerenso zotani women representation kapenanso women participation mu uh, national construction day not just participation komanso amayiwa mwina kuyima nkumapereka mfundo sizo kumaoneka Mwachitsanzo last year ku 7th International uh, Construction Conference mm. tinaona kuti representation participation ya amayi inali yochepa mm. anthu amene amayima ndithu n'kumapanga ma presentation mm. abambo okhaokha amayi ochepa inenso ngati mzimayi mm. dandaulo ndithu limene ngati NCIC okay. Eh, mukuchitapo ah, ah, chani ifeyo ngati NCIC I think tapangapo ma initiatives angapo Seventh International Conference imene mwayinenayo inali bwa yonseyo event yonseyo mutati muyione event ijayo inali organized bwanji muona kuti event ija inaliko bwino ndithu inaliko bwino eh sindingaziombere ng'oma eti mm. koma mutha kunena kuti event imaoneka bwanji amene anali chair wa event imene ijayo anali architect Dorothy Nyong'onya mm. anakhala mm. mzimayi eh, National Construction Day so ndi omwewanso eh, eh, chair wakenso mzimayinso mm -hmm.
sitinaikepo mwamuna ndi mm. mzimayi koma koma uh -huh. ndiyeno panalinso ma presentation ena amene anapangidwa ndi azimayi kumene kuja eh, analipo opangidwa ndi azimayi mm. komano Chimene ndikufuna ndinene ndi chakuti ifeyo tikumema azimayi, atsikana kuti azitenga gawo nkhani ya zomangamanga. Vuto limakhala lonena kuti ikangoveka nkhani yomangamanga imaoneka ngati heavy duty ndiye azimayi ambiri amatani, amaopa. Koma tili ndi ma. architects, ma quantity surveyors, ena ndi onena kuti azipanga ma certificate ndi ma contracts amene timanena aja. Azimayi atha kukhala involved mmenemo. Ifeyo ngati NCIC tili ndi ma initiative, mwachitsanzo ma training, timapanga organize ma training ifeyo. mu zosiyanasiyana zokhudzana ndi zomangamanga. Mukudziwa kuti azimayi amalipira ndalama zingati ku ma training athu? Ma training athu onse azimayi amalipira 50% of the fees. So ngati mwamuna akulipira 100% muzimayi 50000 koma still moro timakhalabe ndi challenge representation ya amayi kubwera ku matraining athu umpeza kuti ili chamma 20 percent pambali ponena kuti tasisa chani mtengo to 50 percent chimene tikupangira choncho chonena kuti kulimbikisa azimayi kukhala ndi makampani azomangamanga komanso kupanga participate mu zosiyanasiyana zokhuzana ndi zomangamanga komanso timapanga ma career talks mma secondary school komanso ma primary school kumene timalimbikisa az- a- atsikana kuti azitenga um, um, uh, ma, ma courses atekeniko okhuzana ndi zomangamanga ndiye vuto iyi ya representation yaing'ono kuchokera kwa azimayi siyambira pa construction level ikuyambira kumunsi uko anthu ambiri mupeza kuti inclination yawo oro tika- tikapita mumasukulu muja tikamawafunsa ana aja kuti mufuna muzakhale ndani tipeza kuti amene akutchula engineer ndi anyamata okhaokha mwinanso sampeza eh, eh, anyamata okhaokha apo ndi apo mzi- msikana ku- kutchula ena azitchula nursing mwina accountant lawyer zimenezozo azitani azitchula kukabwera ku construction kuti ah ndikufuna ndikhale bricklayer upeza kuti mm, ambiri satani satani Kom- ndiye kuti nature ya construction i- ndi imakhalanso chiletso pena pake chifukwa chonena kuti mwina ma conditions amene amagwiritsidwa ntchito ah, ma conditions kumene sometimes uh, makamaka tingonena civil engineering Mupeza kuti nthawi zambiri mumapita kutchire kulibe msewu, mulimeko msewu ndi azimayi nthawi zina zimawavuta zimenezo. Koma ife tikulimbikitsa kunena kuti pali zinthu zambiri zimene azimayi atha kupanga mu nkhani ya zomangamanga. mwina the bottom line is kuti tifikepo padakali ntchito ndithu Ntchito- zaka zidakali kuti tifike ntchito ilipo koma ineyo ndikuwalimbikitsa chifukwanso azimayinso akagwira chinthu Ayi, amalimbikiratu pamakhala eh, mumaziwa kuti aa apapa panali munthu Zoona. eh, ifeyo ngati kwathu kuno mukuziwa apapa ma introductions aja regulatory and enforcement director ndi mzimayi training and research director ndi mzimayi eh, ndiye kuti pa senior position apapa mupeza kuti mwina tili 50-50. Chabwino, ndiye uh, kwambiri nkhani zomangamangazi ngati NCIC mukumalimbikitsanso anthu kuti azigwiritsa ntchito zipangizo zopangidwa mdziko momuno komano pali dandaulo kuti iyayi ngakhale mukufuna kuti tizigwiritsa ntchito zinthu zipangizo zopangidwa mdziko momuno pali challenge ya quality Eh, ndiye mwina mukumaonetsetsa bwanji kuti zipangizo zopangidwa mdziko momuno zizikhala za quality yabwino zapamwamba ndithu zoti munthu atha kugula nkukamanga chinthuso chabwino cholimba
nkhani ya quality tikuyiziwa ndi chifukwa chake even strategic plan yathu ija tinalimbikira pati pa quality po because tikuziwa kuti apapa apa ndi pamene pamakhala chani pamakhala vuto. Ndiye ifeyo number one tikuwalimbikisa anthu kuti azipanga zinthu za quality, number two tikugwira ndi a Malawi Bureau of Standards kuti tipange establish ma standards omveka bwino woti anthu atha kuwasata bwinobwino chifukwa kwa nthawi yayitali takhala tikugwiritsa ntchito ma standards aku Britain. Ma standards aku Britain ndi abwino koma amatengera condition yakuti yakumenekoko imene nthawi zina sizigwirizana ndi kwathu ndiyeno pa zimene tikupanga tikugwira ntchito ndi a mbs kuonesesa kuti ma standardswo alipo komanso kuti industry izipanga follow ma standards amenewo pa nkhani yogwiritsa ntchito zipangizo za ku Malawi kuno. Ku Malawi kunotu tili ndi kuthekera kopanga zipangizo zambirimbiri. Ife taonapo anthu akugula njerwa zenizeni kuchoka ku South Africa kumabweretsa kuno. Kunokotu timatha kupanga njerwa zooneka ngati matailo chonchi. ife amene tinabadwa kale nthawi imeneyo tinali ndi brick and tile company Eh, tinali ndi brick and tile company timapanga ngakhale machani ma tiles apanyumba zinthu zimene zijazi ifeyo tikufuna zija ziyambireso ndiye ngati munaliko ku conference ija uh, tinapanga chaka chatha kunali amalawi angapo amene amapanga zinthu zosiyanasiyana Ena amapanga ngakhale ma sink aja uh, achizungu aja mm. ceramic sinks amapanga zimenezoso kumalawi konkuno mmalawi kumapanga zimenezoso mababu eneni kumapanga kumalawi kuno even ma uh, tile adhesive zopangira ma tiles chanjani kumapanga kuti ku Malawi konkuno ndiye kuti tili nako kothekera koma mwina vuto loti tingathe kupanga zochuluka kuti tipange meet demand izozo ndi ma initiatives onena kuti ifeyo tikuyenera kuwayika m'malo kuti tichuluse zopangazo pali zinthu zambiri zimene titha kumapanga kwathu konkuno kuti tichepese importation kuyitanisa zinthu kunja koma nthawi zina amalawi i think timazidelera kwambiri tokha timazidelera kwambiri timaona ngati zinthu zakunja ndiye zinthu zabwino ndiye zolimba eh, ndiye zolimba zinthu zakunja ndiye zolimba koma ineyo ndaonapo zinthu zonena kuti zachoka kumalawi kuno zapita kunjako kunja kuja akazipanga paki mwa mtundu wina nkumatigulisaso kumalawi kuno pali zisanzo zambirimbiri zimene nditha kupereka ngakhale tiyi amene tikumwa uyu eh, anthu ena apita ku, ku, ku, ku kenya kukagula masala tiyi kumene kuja kumamubweresa kuno koma tiyi uja wachokera kwathu konkuno zambiri zimachitika motero ndiye ifeyo tili ndi kuthekera kwathu kuno kuti titha kumapanga zinthu nkumazigwirisa ntchito Chabwino nde mwanenapo kuti tili ndi kuthekera komano ngati NCIC uh, mukuchitapo chani mukuchitapo chani kuti mwina mitengo izikhalanso yabwino ya zinthu zopangidwa konkuno uh, pambali pakenso zinthu zonso zizipezeka zisamasowa Nkhani yoyamba ndiyonena kuti uh, tizindikire kuti potential yathu ili mbali iti. chinthu choyamba ndi chimene chocho ifeyo tili ndi department yonse imatchedwa research and training and research department cholinga chathu nchoona kuti kodi zinthu zamakono tingazipeze kuti tingapange motani nkhani ya, mi, ya mitengo ndi nkhani yoti ikudaliranso pamene kodi zinthu zimene tagwiritsa ntchito kupanga zinthu zimene tikupangazo ndi zotani komanso kuonesesa kuti pali zipangizo zokwanira zopangira zinthu zimenezozo nde inuyo ngati munamvesera chaka chinocho nthawi ya budget consultation makamaka ku blantyre ife tinaperekako mfundo zingapo zimene tinapanga shareso ndi azathu a MCCCI pa nkhani ya import substitution, nkhani ya import substitution makamaka zokhuzana ndi construction materials kuti mwina pakufunika kuti tionesese kuti zipangizo zopangira ma materials osiyanasiyana for example ngati pafunika equipment yopangira ma tailosi equipment imeneyoyo munthu akagula pakufunika kuti mwina misonkho ija isisidwe ichosedwe kuti munthu akamagula chimenecho chakuti kuti munthu akugula ichichi chinthu ichichi chizizapanga matailosi kapena chimashini ichichi njopangira zakuti zakuti misonkho isike mmene momo ndiye kuti tikupanga promote local production kuti anthu agule ma equipment iwo ayambe kupanga inuyo ndikuziwa kuti mwayenda mu even mmene mmabwera muja mbali mwansewu mwaona ma block a concrete osiyana siyana kuti mpange cheki quality yake mwina quality yake sinafike penipeni chifukwa anthu aja akungogwirisa zikomboli za
e, zikomboli zina mm. ndiyeno tionesese kuti anthu ngati amene ajawa akhale ndi access to ma equipment oyenereka kuti zimene akupanga zija zikhale zolimba bwinobwino komanso ifeyo tikuona kuti ndanena kuti tili ndi kuthekera kapena potential pa chizungu kumalawi kuno Tili ndi University of Malawi, tili ndi Mubas, makamaka Mubas because ku Mubas ndi kumene kuli ma engineer, ma quantity surveyor, ma land surveyor, ma architects akusulidwa kuti kumene koko, ma mechanical engineers akusulidwa kuti kumene koko, amene aja kumene kujaku titha kukhala ndi innovation center yonena kuti anthu azipanga design ngati ma machine aja. Mmalo moti tizigula kunja ma machine aja titha kupanga design ku Poly, ku Mubas kuja tili ndi ma technical colleges kumene kuli welding chani fabrication tipanga chi machine chija tizichigwiritsa ntchito. Ndikuyankhula pano ndinadziwitsidwa kuti ku Poly anapanga kale handheld tractor anayipanga yopanga konkuno Handheld. ehe koma ndiye kuti tikuyang'ana kuti chi tractor choti chiziyenda ndi engine tingapange motani hmm. so zinthu zimenezozo ife tikufuna kuti tiyambe kuzipanga kuti konkuno chinthu china ngati shovel nchifukwa chani tizigula shovel kunja eh, shovel yeniyeni khasu hmm. tizitenga la kunja mma technical colleges umu sitingapange zimenezozo titha kupanga ndiye titha kuyamba ndi ititi tophweka ititi tikamapita ukoko basi tizikula motero. Ine ndikuona ngati ma technical colleges aja, uh, mubas ija ndi ifeyo titha kumagwirana kuti ku construction uku mungapange zotani tingapange zotani Ndiye zinthu zikupitirira kusintha ndithu uh, kwinaku amati going digital uh, technologically advanced ku construction industry so ndi chimodzimodzi zinthu zikutukuka zikupita pamwamba uh, zimene zimene zikumadzera maphunziro ndi zina zotero ngati ncic kuli maphunziro anji amene akuchitika kuti tionetsetse kuti uh, construction industry ya ku malawi izifanana ndi kunja kuja mmene zinthu zikuyendera choyamba palibe munthu amene amakhala ngati island eh? wona kuti amangokhala payokha Pali zinthu zina azathu anayesera kale zikuchitika zikutheka ndi zina zotero zikutheka ifeyo sitigwira patokha ngakhale act yathu imatipasa mphamvu yoti tizitha kuphunzira kwa azathu kuti kodi ku, ku, ku, ku south africa akupanga chani ku, ku zambia akupanga chani ku tanzania akupanga chani koma osati mu africa mokha muno ayi ku america akupanga chani ku Britain akupanga chani, ku Dubai akupanga chani. Ndiye pali zinthu zina zimene ifeyo titha kuphunzira kwa amenewa. Ndikuyankhula pano, pali maphunziro osiyanasiyana amene ngakhale ifeyo a NCIC timapanga coordinate zogwiritsa ntchito kompyuta kupanga design, koma timagwiranso ntchito mogwirizana kwambiri ndi Mubas. Mzuni ndi ma university osiyanasiyana kunena kuti anthu amene akuphunzira kumene kujako timanena kuti mm, anthu amene taona anapanga graduate masiku awa sakukwanira kugwira ntchito bwinobwino mu construction industry ndiye timatha kunena mm, pali mbali iyi ikuperewera ndiye panopo Mubas imakhala very quick and flexible to integrate ma needs a ku industry. Mupeza kuti curriculum yawo ija ayisintha kuyikamo zina zake zoti zithandize kuti ma graduates ochoka kukoko akhale industry ready. In other words, even in terms of issues of entrepreneurship ku Malawi kuno mwina anthu si a business kwambiri timaona ngati tikapita ku Mubas kuja tikatenga degree yathu ndiye kuti tipeze ntchito ya kolala ndi tayi mmalo monena kuti utha kupanga kuja wapanga engineering yako kubwera kunoko nkuyamba business youmba njerwa ndiwe engineer koma kuyamba business youmba njerwa ndiye kuti njerwa zimene uziumba zizikhala engineering bricks nkumaziona bwinobwino mtown umu mukalowa mtown muona kuti manyumba ena njerwa zake si izi izi za ordinary izi ayi njerwa yochita kuoneka bwino yosalala bwino yoti simukufunikanso kuti mupange plaster iyayi mmangoyipaka Kungoyisiya choncho. mma- kungoyisiya choncho Mm, zimaoneka so eh, bwino zimaoneka bwino eh, ku- utha kupanga business imeneyo zimenezozo ayamba kuzipanga integrate cholinga tikufuna titukule construction industry ku Malawi kuno kuti izipita, izipita pasogolo komanso nkhani ya makompyuta imene ndanena iyi anthu akamapanga save kaletu tikama munaonapo anthu onse umuja amayika tinatake akukhala ngati akujambula mm-hmm. chonje mm -hmm. kumaona ngati speed trap eh kodi nda eh. speed trap akujambula choncho chani chani mm. Inaliko nthawi chimakha, chimene chija chimachita kukhala cha manual. Pamakhala china chake choncho chokhala ndi zimaleta zima e choncho, ndiye uma, umachita kuwerenga choncho uone kuti ah, apa chani panopo zapita digital, umangoyenda nako choncho kama kupasa kokha eh, zonse zija ndi advancement in technology koma tikufuna kuti anthu azindikire kuti zimakhala bwanji pakutero ifeyo tipita pasogolo nde ubale wa boma ndi mabungwe omwe si a boma ku mbali imeneyi ya construction uli motani komanso ncic uh, ah, mukuulimbikitsa bwanji ubale umenewo ifeyo ngati wofunika kwambiri kuti industry imeneyi itukuke. Ifeyo ngati NCIC tili ndi initiative ina yake timaitcha construction uh, infrastructure transparency initiative cost mkulupira munamvapo za cost infrastructure transparency initiative is an initiative that has a multi stakeholder approach but it promotes transparency and accountability in implementation

we are good to go mmenemo ndi mmene tamalizira program imeneyi yapadera ya real estate talk mu program ya lero timakambirana za national construction day tsiku lokumbukira zomangamanga ndipo tsiku limeneli kuno ku malawi ndi pa 20 may ndiye mmene mwamvera mu programu iyi kuzakhala zochuluka ndithu zambiri zokhuza tsiku limeneli komanso tamva zambiri zokhudzana ndi nthambi imeneyi yoona zomangamanga muno m'malawi ayi ndithokoze mulendo wathu walero anali mkulu wa bungwe limeneli la national construction industry council of malawi ncic engineer gerald khonje zikomo kwambiri thank you so much zikomo kwambiri ndipo lero munali ndi ine christina chiota zikomo